ndewonu ndị be anyị onye unu na-alụ olu ya bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ akụkọ gbasara ajọ nwanyị ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu o nwere otu nwoke aha ya bụ amadi Amadi lụrụ ụmụ nwanyị abụọ, Obiọma na Ụlọmma. Ụlọmma bụ nwanyị nke obere. Obi ruru ala. Ụlọmma na-amụrị amụ oge ọbụla ị hụrụ ya. Ya na ndị agbata obi ya dị n'udo. Ụlọmma na-esiri di ya nri, Ụlọmma na-elodo ụlọ anya. Ụlọmma na-eme ihe niile kwesịrị ka nwaanyị mee n'ụlọ. Ndị obodo hụrụ Ụlọmma n'anya nke ukwuu nke mere ka ha na-abịa ahụta ya n'ụlọ. Mana obiọma, obi ya adịghị mma dịka aha ya si wee dị. Obiọma nwere ajọ obi. Mgbe ọbụla ị hụrụ Obiọma, iwe na-ewe ya. Obiọma na mmadụ ọbụla na-ese okwu. Obiọma na nwunye di ya adịghị n'udo. O nweghị ihe Ụlọmma emebeghị ka ya na Obiọma dị n'udo mana Obiọma kwechiri wee sị na ọ gaghị ekwenata ekwe na ọ tọrọ Ụlọmma na Ụlọmma kwesịrị ịdị na-akpọla ya isi ala dịka nwaanyị nke obere. obiọma gafee n'ụzọ ndị mmadụ na-agbụ asọ n'ala n'ihi agwa ya jọrọ oke njọ mana o ruru otu ụbọchị ụlọmma na-arahụ ụra n'ihi na ọ dị ime o teela aka amadi chọbara nwa nke mere ka ọ lụọ nwaanyị abụọ ka obiọma bịakwutere ụlọmma ebe ọ na-alahụ ụla n'akwa o jiri ụla wee kpọtee ya ha bidoro bawa mba ha bidoro nụwa ọgụ obiọma maburu ụlọmma tụọ ya ukwu n'ala nke a mere ka afọ ime ụlọmma bido nyewe ya nsogbu ụlọmma tiwere mkpu bewa akwa ndị agbata obi wee gbata bịa nyere ya aka mana tupu a mara ihe na-eme ime ụlọmma apụwo ebe niile wụsa ọbara ọbara ozi a ruru amadi ntị o wee si n'ebe ọ nọ wee gbalụ wee bata ka ọ batara obiọma sekpuru ala wee yọrọ ya sị ya biko dododo ya gbaghara ya n'ihi na ọ maghị ụma ma amadi tiri aka n'ala wee sị na obiọma ga-ala be ya na ọ ga-alakwuru nna ya n'ihi na ya achọghịzi ịlụ ajọ nwaanyị dị otu a obiọma yọrọ amadi elu yọọ ya ala mana ọ hụrụ na ayịyọ ya mịtaghị mkpụrụ ọbụla obiọma buru akpa ya wee laa be nna ya otu a ka ajọ nwaanyị si wee laghachi na be nna ya ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na ajọ obi adịghị mma e kwesịrị ka mmadụ na-enwe aṅụrị oge niile ị kwesịghị ịbụ onye obodo ga na-ahụta ka ajọ mmadụ ị kwesị inwe obi sara sara ị kwesịghị ime ka ndị mmadụ were ajọ ihe wee mara gị ụmụaka ebe ọbụla unu nọ unu kwesịrị ịbụ ndị eji ezi ihe wee mara na-abụghị ajọ ihe ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ngwanụ ka emesịanụ